Dia dhaoibh pháistí! Deas sibh a fheiceáil arís inniu. Táimid chun siúlóid bhreá a léamh. Féach, Daideo, Madra Rex agus an praiseach a dhéanann siad agus iad ag siúl trasna agus tríd na páirce. Come on, rachaimid isteach, léimid an leabhar, bainimid sult as. Tar liom! Siúlóid bhreá. Mary Arrigan a scríobh is a mhaisigh, An Gúm a d'fhoilsigh. Ó, féach. Daideo ansin agus an madra, is féach chaoi go bhfuil siad ag dul siúlóid le chéile. Féach. Siúlóid bhreá. Tá Daideo agus Mamó ag crochadh éadaí ar an líne. Tá Rex ag cur cnámh dá chuid i bpoll sa talamh. Imígí libh ag siúl, tú féin agus Rex, arsa Dóirín. Ceart go leor, arsa Daideo. Seo linn, a Rex, téimis go dtí an pháirc mhór. Oops. Féach ar Rex, tá sé tar éis slabar mór a chur ar bráillíní deas glan Mamó. Déarfainn nach bhfuil sí róshásta, Suí síos agus bí go maith, a Rex, arsa Daideo. Bain taitneamh as an turas ar an mbus. Gabh mo leithscéal, arsa Bean Uí Mhurchú. Tá do mhadra Sea, a bhean uasal, arsa Daideo. Is madra an-mhaith é, An-mhaith ar fad. Maith an madra, a Rex. Féach, tá sé tar éis, tá sé tar éis dul suas chuici agus de bharr sin tá sí tar éis gach rud a ligean dó titim, féach na huibheacha briste ar an urlár agus na trátaí scriosta freisin. Ach ní thugann Daideo faoi deara in aon chor. Seo í an pháirc, a Rex, arsa Daideo. Tá mé chun an iall a bhaint díot Anois tá tú saor, ar aghaidh leat! Ruff! arsa Rex. Hoi! a bhéiceann an fear oibre. Fan amach ó mo charn duilleog! Is iontach an obair atá déanta agat, arsa Daideo. Tá an pháirc go deas néata. Sin féach, ritheann Rex isteach agus milleann sé an carn. Beidh an fear níos mó obair a dhéanamh.

Tá picnic ag Seán agus Nellie de Brún. A thuilleadh tae, a chroí? arsa Nellie. Ba bhreá liom fanacht libh, arsa Daideo, ach ní féidir liom moill a dhéanamh. Táimid ag dul ag siúl, mé féin agus Rex. Eaach! An madra sin? a bhéiceann Seán. Sea, sin Rex, arsa Daideo. Nach maith an madra é. Téanam ort, a Rex. Féach, tá Rex tar éis dul isteach agus. a picnic a alpadh siar agus arís féach, ní fheiceann Daideo é sin ag tarlúint ach an oiread. Tá Jimmy agus a chairde ag imirt peile. Tá spórt an domhain acu. Togha fir, a Jimmy! a deir na buachaillí. Rrrrf! Arsa Rex. Is maith le Rex a bheith ag imirt le liathróid. Fsss! an fhuaim a thagann as an liathróid. Hoi! a bhéiceann Jimmy. Ár liathróid! Nach breá an rud é a bheith ag imirt peile, arsa Daideo. Seo linn anois, a Rex! Tá Rex tar éis an liathróid a scrios, ach arís, níor thug Daideo é sin faoi ndeara ach an oiread! Agus féach, níl na buachaillí ró-shásta. Tuigim dóibh. Cad a cheapann sibhse? Tá cat leisciúil á iompar ag Bean Uí Dhufaigh go dtí an tréidlia. Mo phúisín bocht! ar sise. Caitheann sé an lá ina chodladh, b'fhéidir gur tinn atá sé. Ruff! arsa Rex. Meow! arsa an cat. Mo chuid gruaige! arsa Bean Uí Dhufaigh. Níl am agam a bheith ag caint leat mar gheall ar do ghruaig, a bhean uasal, arsa Daideo. Táimid ar shiúlóid bhreá, mé féin agus Rex. Leanann sé ar aghaidh, Ach tá Rex tar éis an fhadhb seo a dhéanamh, nach bhfuil? Cé go bhfuil sé an-mhíchompordach don bhean freisin agus an cat thuas ansin ar bharr a cinn. Dia dhuit, a Pheadar, arsa Daideo. Mmm, tá boladh deas ó na sceallóga sin. Sea, tá siad go blasta, arsa Peadar. Hoi, an madra sin! Sin Rex, arsa Daideo. Táimid ag siúl sa pháirc. Téanam ort, a Rex! Maith an madra! Féach, tá Rex tar éis dul isteach ansin, lorg sceallóga. Agus dar ndóigh, ní thugann Daideo rud ar bith faoi ndeara. Tá ocras orm, arsa Daideo. Faighimis rud éigin le hithe, a Rex. Tá Micí de Faoite an-ghnóthach ag díol sceallóg agus ispíní. Hmm, sceallóga dom féin, arsa Daideo, agus ispín mór do Rex. Ói! Ispíní! a bhéiceann Micí. Sea, tá siad an-bhlasta ar fad, arsa Daideo. Seo dhuit, a Rex, ispín duit! Tá an Garda ag iarraidh cabhrú leis an mbean an cat a bhaint dá ceann. Gadaí amach is amach is ea an fear ar an rothar. Mo mhála! a scread an Bean Uí Ruairc. Ha ha! arsa an Gadaí. Ach ní fheiceann sé Rex agus na hispíní. Crash! Leagtar an rothar. Ooh! arsa an Gadaí. Ha ha! arsa Bean Uí Ruairc. Tá sé tar éis a mála láimhe a ghoid agus ansin go tobann. Tá Rex sa bhealach agus bíonn air stop agus titeann sé den rothar. Bhuel. Ach tháinig an Garda air de bharr sin. Agus Rex, tá na ispíní fós aige ina bhéal. Féach. Tá sé in am dul abhaile, arsa Daideo leis féin, tá mo dhóthain siúlta agam. Ansin glaonn sé ar an madra. Tar anseo, a Rex, tar anseo, a pheata, go gcuirfidh mé do choiléar nua ort arís. Maith an madra. Agus anois an iall? Sin é. Anois tá tú ag breathnú go hálainn. Is tú an madra is galánta in Éirinn! Agus é tar éis praiseach a dhéanamh ar fud fad na háite. Tá sé in am lóin ag an maor agus ag a lucht oibre. Tá Lomán ar a bhealach go dtí an bothán le trí phíotsa blasta. Dia dhuit, a Lomáin, arsa Daideo, nach bhfuil Rex gleoite ina iall agus a choiléar nua? Each! arsa Lomán, mo thrí phíotsa bhreátha! Is breá iad, tá mé cinnte, arsa Daideo, ach níl am agam breathnú orthu. Tá deifir orainn. Táimid díreach in am don bhus. Téanam ort, a Rex! Agus tá an iall tar éis dul mórthimpeall a chos is tá sé tar éis titim agus scaoil sé na píotsa. Déarfainn nach mbeidh an maor róshásta nó a lucht oibre ach an oiread. Tá tuirse ar Dhaideo agus ar Rex tar éis na siúlóide sa pháirc. Fan amach uaim a mhadra, arsa Pádraig Ó Broin. Agus uaimse freisin, arsa Bean Uí Mhathúna. Amadán amach is amach is ea an madra sin, arsa Páidí Ó Súilleabháin. Zzzzz! arsa Daideo agus Rex. Ó, féach, do chuir sé a lapaí istigh sa phuiteach agus anois tá gúna na mná scriosta aige! Agus ní thugann Daideo faoi ndeara. Táimid ar ais! arsa Daideo. An raibh siúlóid dheas agat, a chroí? arsa Dóirín. Bhí siúlóid bhreá againn! arsa Daideo. Siúlóid an-bhreá, nach raibh, a Réics? Uff! arsa Réics. So, b'in é. B'in siúlóid bhreá. agus an scrios a rinne an bheirt agus iad ag siúl timpeall. Súil againn gur thaitin an scéal libh agus táimid ag tnúth bualadh libh arís leis an gcéad scéal eile a léamh le chéile. Slán!